ngwa gee ntị ka anyị gụpụta ife anụmanụ nwanne anyị nwoke dere m na message amara m onye nke izi deburu sị na ọ na-eje ịnụ nwaanyị na next week ka onye ọzọ dere nke azụ ekwa sị na ya na-ejezi ịnụ ya na ọkwa m ma ife bụ update ọ sị m na ya na-ejezi ịnụ ọkwa m ma ife bụ update ka anyị gụpụtazi ya madam ana m eje ịnụ nwaanyị obodo nwaanyị obodo nwa m nwaanyị next week ana m eje ịnụ nwa m nwaanyị next week and the ọkwa ọ dị- and the ọkwa ị ma update ọfụụ dịzi now ọkwa ị ma new new update e nwe now na ọ bụrụ na m nụzia nya na m ma azabazi afa nyanwa na ọ bụrụ na ọ nụsịa nya na ọ ya azabazi afọ afa nke nwunye so nya webe m ọ sị nya webe m, nya wesizie m ike that's iwe gbuo m ebe a iwe gbuo gị ebe a ọ sị iwe gbuo m ebe a iwe gbuo m chere ka m jụgodo iwe gbusie m n'ụdị anyị azụ mụ na anyị na-abụrụ akodo onye iwe ya egbusi ka onye iwe ya egbusi ibe ya m oseti ya mụ na gị ka onye iwe ya egbusi ibe ya ị che isetara m update a ekwa because echezọ m ịkọrọ ndị mmadụ na- achọ- echezọ m ịkọrọ ndị be anyị update e nwe na South na efere mba ụwa a sị na kịta na ị je ịnụ nwaanyị that's otu ọ na-eje ịnụ nwaanyị ya kịta o jikwa ọnụ ya kwuo na ọ na-eje ịnụ nwaanyị ya ekwa otu ọ na-eje ije nụ nwa anụmanụ nwa ya nwaanyị o jee nụọ ya ọ ma na-azazi afa afa nyanwa afa nna mpa ya ọ na-aza ọ ma na-azazi ya ife ọ ya azabazi bụ afa the lady ka ọ ya azabazi update dịzi n'obodo South na ị fụ ka o si dị very excited ijeje change ya afa afa nne na nna nna afa nne na nna ya nyere ya hey akara oyeri nke a ka a na-akpọ akara oyeri in capital letter ọ dị so excited so for your mind na ị na-emegide m for your mind ị na-emegide m nwa ị je change afa nna afa nne na nna gị tara afụfụ wee ba nna gị wee tụọ ime gị wee mụọ gị wee nye gị afa ya wee baa gị afa ya wee- Guys, ka ị zaba afa nna gị ka obi na ya isi m ị na-ejezi ịnụ ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo ị na-ejezi ka ị were afa nna afa mpa gị tụzụka n'akụkụ weziere afa nke nwaanyị zaba ewu ọfịa uche bụzi anụ anyị nwere ewebezi ya o gbuo m ewu ekwa ọ na-ewebuzi m ewebu maka gịnị ọ na-ewebu maka gịnịzi mụ na ya o si ofu ebe mụ na ya na-abụ na-aza ofu afa nwanne m ịbụkwa bụ na anyị bụ onye igbo na-anụ arụsị anyị o nwe ife gbasara mụ na ya akdis ihe gbasara gị ka ka o si metụta m na-abụrụ just ka m kọọ ya ka ndị ndị ka dị virgin ndị aka mara ife na-eme n'obodo were wee mụta ife about gịnwa akọchaghị akụkọ ya ka o nwezi ife eji ya eme for the fact na ị nwe nwaanyị obodo n'obodo ị nwe nwa ya nwaanyị anụmanụ nwa ya nwaanyị mụnwa mana afa gị echigo for the fact na ị nwere anụmanụ nwa ya nwaanyị n'obodo afa gị echigo a da akọzi akụkọ ya again so ka ife o jizi na-ewezi m iwe jee nụọ ya zaa afa ya yes nụọ ya ka ịza afa ya ị zara afa ya e nwere ife ọ change na ị zara afa ya bụli a very easy way iji wee gbuzie gị before your time ị nwere idea obodo kele unu ji chain wee kedo unu gbaa unu okirikiri fụlịa before unu na-esi ọnwụ ka unu jee nye ya afa okeke afa mpa bụ okeke ka i je nụọ ya ka ị sị hei nwa m nwaanyị akwa nnụsị anyị na-azawazi okeke ọ sị no problem serious serious ọ sị no problem ị nụsịzịanụ ya ị force bazịanụ ya force ka o je change to okeke kịta afa atụgharịa a na-asịzị unu zawazi afa nke ya nwa afa nke fa nwa ka fa wee makezie sure n'ebe a ka isi unu tana ifere ma owukwa ya ewu ọfịa dịka zombie anụmanụ